Makosana iyi yokha nde tikuirekoda usiku ndipo ikwenera ikhale breaking news sitinakachitilamu inatu yayi tikukamba zonena kuti mwana wa Chakwera waitanidwatu ndi boma ati kuti achokeko ku embassy kuja kunja kuti zibwelera sopano uzibwelera iweyo ndi banja lako zikwama zanu zonse tiona kuti tipanga motani mene mungabwelere kuno eh eh okay Tisachedwachedwepo apa kunena kuti tikuziwa bwinobwino zonena kuti Violet Chakwera adatumizidwa kunja ku Embassy ndi abambo ake a Lazarus Chakwera mu ulamuliro wawo. Akuti Violet yitu ankatithandiza nthawi ya kampeni nde panopa mukuti asadye nawono zipatso za za ntchito yake? Namtumiza kumene kunja. Mwaikumbukira imeneyo? Ndiye kuchoka kumene kuja kuno tsopano abambo ake aja atachoka pa udindo. Ndi pamene no abwera no boma ili alemba chibaluwa ndipo sitichedwa nacho chimene muchiona pa screen panupo 4th December 2025 ndetu mukuchita kudziwiratu kuti ndi leroli mwina enanu ikufikani mawa koma ndi leroli ndithu nthawi imene tikulekodayi akunena kuti Miss Violet Chakwera through the High Commissioner at the High Commission of the Republic of Malawi, London, United Kingdom. Akutitu kupita kwa aja kwa a Violet Chakwera kumenekotu nde ndi ku London kwene ku UK kumenekoko. Ayi akuti dear madam recall from the foreign service. Eh, title yo. Ehe, akuti okondedwa madamu. Mm. Kukuitanani makamaka pamene mwatumikira dziko lino kunja.

Mwa ulemu waketu, ndili ndi ulemu wapaderadera kutino ndikuyankhuleninso mwa ulemu kunena kutino malingana ndi m'meneno kaya zimayenera kukhalira kutumikira basi kunja ukamatumikira dziko zimakhala zonena kuti iyayi pamafunikanso nthawi ina yake muitanidwe basi mubwerere ndithu kunyumba ndipo kalatayi ntchito yake ndi imeneyo yonena kutino ikuitaneni kubwera kuno kumudzi.

by 3rd November 2026 akunena kuti malingana ndi mmenetu anayikira ndondomeko zake ee za Malawi Public Service zoyendetsera ndithu service imeneyi makamakatu pa section 4 subsection 105 akunena kuti inuyotu tsopano mukupatsidwano miyezi itatu cholinga chonena kuti mukonzekere bwinobwino ee kupakira katundu wanu onse zikwama zanu zonse kuti muzibwelera kunoku ku Malawi ndipotu mukuyenera muzakhale muli kuno kunyumba pomafika pa 3 March 2026. Paragraph ina akunena kuti Please note that in line with the MPSR, The ministry will provide the following for you and the entire members of your family. Akunena kuti mukuyenera kudziwa zoona kuti no malingana ndi mmeneno ah, mmene ma je ma provision amenewa amagwirira ntchito eh, unduna woyang'anira za m- maiko akunjawo uonetsetsa zoona kuti ukupasirani china chilichonse ichi chimene ndithudi ndi, ndi, ndi zinthu ndi zoyenerera kuti zimenezi mulandire pa ulendo wanuwo komanso ndi a banja lanu ngati munapita kumeneko ndi banja lanu Akuti number one air tickets for you and enti entitled members of your family. Akunena kuti inuyotu nde muzakhala chani mukulandira ndi kutino air ticket imeneyo ya ndege komanso ngati munapita kumeneko ndi amuna anu kaya ndi abwenzi lanu amenewosotu adzalandira ticket ya ndege yokuli yolipilidwa ndithu kuti muchoke kumeneko mudzafike kuno. Number two the cost of shipping your baggage. to your indicated destination in Malawi akunena kuti ngakhaleso ngati pali muli ndi ziakatundu zonyamula kubwera nazo kuno mm tizalipira zimenezozo transport yake kuchoka kum, kum, kumenekoko ku UK kuzafika kuno ku Malawi kaya ndi kutino kumene mukufuna kukafikitsa kaya ndi ku Nsanje kaya ndi kuti tizakakufikitserani kutino kumenekoko ndithudi. I think chikalatachi chimapitilira komano chikuchokera ku unduna woyang'anira za mmaiko akunja. Finally akutitu Violet Chakwera azibwerera kunyumba. Iyayi home sweet home eti? Eya tikambe choncho kunena kuti home is sweet. Kunyumba ndikumene kumakhala ndithu kosangalatsa kuposa kuliyendako. Bwerani a Violet mutipeza kuno kumudzi. Ifeyo nda azichimwene anu we're here takhala tili konkuno ndithu mutipeza tizadye nsima limozi kaya ndi ya therere ndikhulupirira zoona kuti mwayisowa komanso mwasowa mphepo za ku malawi bwerani ndithu eh kuli zambiri zochitika kuno mwina muzapeza ntchito zosiyanasiyana kaya muzapanga chani kaya muzajoyina yathu ya ku ulimi ndinu olandiridwa ndithu tikufuna eh tikufuna ma service anu kuno kuso ku malawi

anapanga zonena kuti no zomadziwa kukhazikitsa maubale abwino pakati pa i dziko lino ndi maiko akunja kuti anapanga zimenezo ku college mukuona zonena kuti zimene anapanga Violet malingana ndi abambo ake a chakwera anapanga kampeni mu 2020 anathamanga kwambiri kampeni side by side ndi abambo ake mwaiona imeneyo Mwana wanga wathamanga nane, sopano pano pano ndapezano zimene ndimafuna. Ndi ine president wa dziko lino nde iweyo gawo lako ndilonena kuti ndufuna ndutumize ku London koma ukasangalale uka kumenekoko eti ukapitidweko mphepo zosiyana for unagwira ntchito motamandika ukuyenera sopano ulandire chani ulandire malipiro ako izi tikukambazi osati kumangokamba abambowo anachita kukamba okha pa interview Aaa panopa nde basi no mukhala pasi ndikumamuyang'ana no violet ee ndamtumiza kunja ndamtumiza kunja ee ndampasa udindo ndampasa udindo mmene amathamanga muja amathamanga nane pa kampeni inu simunamuyang'anenso bwanji simunayang'ane mphamvu zimene amayika mu kampeni bwanji muzingoyang'ana kuno tino tsopano walandira no udindo woti apite no kunja ngati diplomat nde ikhale vuto ee Zoti amagwira nane ntchito simmaona? Iyayi akuyenera nde kuti nayenso mwana alandire malipiro ake pogwira ntchito kuthandizana nd atate ake. Ayi mmenemotu ndi mmene ndithudi zayendera hmm tiyembekezerebe kuno tino si Violet yekha kuli kagulu ka anthu kamene kayenera kuti kapangidwe pull out kuti kabwerere kunoko ku Malawi nanga si zinthu zizasintha ndekutino Simadziwa kuti kusintha kwa zimenezi komanso Violet amadziwa kale kuti no tino apapa nde basi cha posachedwa pompa akhala ndi kuti ndikutani ndikunyamuka kumabwelera kumudzi ndikukhulupilira kuti anakonzekera ndipo ali ready mmenemo nd mmene zikuyendera fans yambiri iyitanidwa imene inapita kumeneko makamaka ngati mbali imodzi yothokozedwa sitikufuna zonena kuti anthu aza muzithokoza anthu even inuyo ma guy tv this is not time to thank people sitikufuna zonena kuti muthokoze anthu

kumeneko! Akagwira ntchito chifukwa chonena kuti, akagwira ntchito bwino chifukwa chonena kuti, iwo ntchito zawo ndi zimenezo, anachita kuphunzira ndi ma expert mu field imeneyo, osamatumizana kumeneko pa zifukwa za ndale. Zotsatira zake ndi zimene ziti zizitulutsa zinkhani za amuchosa amuchosako, ulamuliro wasintha ndiye nayenso amusintha, kwada ma guy, brain iyinso ndi yonena kutitu yatopa nde ofunika mwina mwake tigone. Good night kwa amene mukutionera madzulo ano. good morning kwa anthu amene mwina mukutionera mamawa kandi good afternoon ngati mukutionera masana mawa lakeli eh, kandi good night amene simuzitionera ndithudi madzulo amawa linalo ayi muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kwayika molemekezaso maganizo anzathu akuti